TM2 filɛlibagaw an bɛ foli kɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati na aw ka jabaranin kan an b'a yira aw la k'a fɔ min ye aw ka jɛmukan ye espace citoyenneté nin y'ale tako kura ye espace citoyenneté ale bɛ kuma fasodenɲumanya baaraw kan fasodenɲumanya kɛwalew eh, an ka jamana kɔnɔ sabu ka d'a kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye fasodenɲumanya ye bi bi in na an bɛɛ lajɛlen mako b'o la sabu ka d'a kan faso yɛrɛ mako b'o la o la bi an ni eh, min ye eh, sɛbɛnninkɔrɔ eh, lycée Mamadou M'Bodj ale min bɛ eh, sɛbɛnninkɔrɔ kalanyɔrɔ don kalanso don sɛbɛnninkɔrɔ donc an ni o mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ekɔliden kɔrɔw olu ye hakilina dɔw ta u ka sigida la eh, olu bɔra lycée Mamadou M'Bodj kɔnɔ donc u y'u ka kalan kɛ yen nɔ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'an b'a fɔ n ko association donc u ye hakilina dɔ ta u ka eh, sigidaw kɔnɔna na mun ye ka dɛmɛ don denmisɛnw ma kalanko ta fanfɛlaw la surtout que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vakansiw kɔnɔnaw don cours de vakansiw b'o la fo ka taa se eh, min ye ka denmisɛnw dɛmɛ minnu ka kan ka examen kɛ ɲinan examen eh, parce que an b'a dɔn k'a fɔ an b'o hukumu kɔnɔna na ayiwa u sekun ye o de ye bi an ka eh, jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye espace citoyenneté fasoden ɲuman kɛnɛ pour que an bɛ se ka hakilina in faamuya cogo di hakilina in bɛ se ka kɛ misali ye eh, mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ ka an lajɛ nin wagati na an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ aw yɛrɛ fo Eh, aw minnu sera an ka kɛnɛ in kan bi an b'a daminɛ eh, eh, bubakari koyita la mm. an filɛ ka tɔn min fɔ sisan i mm. y'o président ye nka i bɛ se ka dɔ fɔ i yɛrɛ kan
ne bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma ani TM2 mɔgɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an welelen nin kɛnɛ kan a diyara an ye a bonyara an ma ne tɔgɔ bubakari koyita ne ye association des anciens élèves du lycée Mamadou M'Bodj o tɔn ɲɛmaa ye ne an bɛ don min na ko bi. Yanni an b'a walawala eh, an bɛ an balimakɛ fana ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. Ne ye Adama Sidibe ye ne fana ye association des anciens élèves du lycée Mamadou M'Bodj secrétaire à l'information à la communication et à l'éducation ye.
ayiwa bi aw wulila ka se an ma walasa an ka hakilinaw falen falen sabu ka d'a kan aw ye eh, hakilina kura dɔw ta eh, aw ka sigidaw la nin y'a san saba ye eh, min ye kalanw ye aw kɛlen don k'olu boloda sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagatiw kɔnɔ n'an ko ko vakansi mm-hmm. donc o kalan ninnu aw b'o kɛ denmisɛnninw kun min ye examen yɛrɛ période fana ye mm-hmm. an b'olu la donc euh, aw bɛ denmisɛnw dɛmɛ o sira kan kosɛbɛ hakilina jumɛn nana n'o ye n bɛ kuma association yɛrɛ kan kosɛbɛ fɔlɔ association ye hakilina nana anw na san 2012 o 2012 cadre la an ye démarche daminɛ mais an tɛgɛ nana da an ka récépissé kan le 15 décembre 2014 o kɛ de sanuru la a sososasɔn ye an yɛrɛsipse sɔrɔ o fisiyɛlɛma a sososasɔnon dezsɛnse ma bɔ de sɛbɛnnen kɔrɔ
n'a kɔrɔ i da sera a ma ka fɔ ko a sososasiy ye a ye hakili nana cogoya min na nka a sososasɔnon in yɛrɛ an bɛ se ka mun de fɔ ko y'a ka laɲini ye a ka laɲini ye jumɛn n'o yeti foyi ye
Association ka laɲini belebele yɛrɛ fɔlɔ ka dɛmɛ don an dɔgɔnin an den minnu bɛ lycée la n'u bɛ kalan na ka dɛmɛ don u la pour que u ka kalan caman bɛ se ka fara u niveau kan cogo sugu min na o de association hakilina belebele yɛrɛ mais o fana kɔfɛ association n'i ye mɔgɔ kɔrɔ ni mɔgɔ kura fara ɲɔgɔn kan a ka ca a la fɛ fo a ka liɔnke liya min na a bɛ se ka solidarte a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ tɔgɔsow na o y'a sosoya sɔrɔ akiina dɛ ani an bɛ taa kantisoɛ n'o bɛ ɔso caman mɛ ne ɲin kɛlen wo kɔ n'a ye fanga sɔrɔ ka se ka o dɛmɛ po que kansoɛ bɛ se ka sankɔrɔ ta tɔgɔso minnu na a bɛ taa ka denmisɛnnin musoman olu ka kalanko' don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye association ye ka hakilina dɔ ye parce que an y'a ye bi bi in na an bɛ waati min na fo denmisɛnnin musomanw ka dɛmɛ kalanko la muso olu de bɛ se ka jamana kɔrɔta kosɛbɛ
ayiwa association yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw dɔrɔn t'a la dɛ
denmisɛnninw dɔrɔn tɛ association in na association in na mɔgɔkɔrɔba b'a la denmisɛnninw b'a la kabi lycée créera génération fɔlɔ fo ka na se mɔgɔ laban minnu ye bac sɔrɔ donc o mɔgɔ bɛɛ ye tɔn in den association membre ye dɔw bɛ an n'a dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama dɔw bɛ Sebenikɔrɔ dɔw bɛ bamakɔ dɔw bɛ mali intérieur la dɔw yɛrɛ bɛ hali extérieur la mais an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kɔmi an kɛlen ka groupe dɔ créer o groupe kan an bɛ caman bɛ ɲɔgɔn kalama o groupe kan
donc o kɛra kɔrɔ k'a fɔ ko promotion kɔrɔbaw b'a la promotion kɔrɔbaw b'a la d'accord donc o b'a yira k'a fɔ min ye association ye a dannen tɛ denmisɛnninw dɔrɔn ma euh, aw ye hakilina min ta mhm. hakilina in an bɛ se k'a fɔ hakilina in ka fisa kosɛbɛ sabu ka d'a kan euh, ka hakilina ta min ye ka aw dɔgɔninw ye k'olu dɛmɛ kalanko ta fanfɛlaw la an bɛ se k'a fɔ hakilina ɲuman don nka a sɔrɔla cogo di
a sɔrɔla ni association ka réunion sen fɛ parce que an y'a jate minɛ k'an to kalandenya la wagati min na an filɛ ka fɛn min kɛ ou bien an filɛ nin ka hakilina min ta nin ye an ma se ka nin sɔrɔ an ka wagati la mais an y'a ye fɛn don a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ pour ka se k'u ka kalan sankɔrɔta o sankɔrɔta o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye cours de rattrapage ou bien cours de soutien ka se k'u dɛmɛ k'u niveau yɛlɛ pour que examen o pasestaw bɛ se ka caya o de kɛra cours de soutien cours de rattrapage hakilina ye
donc a y'a daminɛ waati jumɛn na an y'a daminɛ 2015 wagati la 2015 wagati an y'a daminɛ o kɛra an ka cours de soutien cours de rattrapage san fɔlɔ ye a san filanan o kɛra den sɛze la
an bɛ den di fila an bɛ den di fila ɲin ɲin y'a san sabanan ye mɛ disɛ tɛ an den dusutu kɔnɔna la a ma se k' ko la ka da lahala dama dɔw kan o lahala perezd yɛrɛ pebile tun ye poroz dɔ i ni se ko ko den bɛ ja sɔ o senfɛ an y'an taa ɲɔri parce que n'an ye jateminɛ kɛ an ta kɛdon n'olu ta kɛdon bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an y'an ta to olu ye parce que o ye jamana ko ye puisque ni président yɛrɛ sera k'o hakilina sɔrɔ a ka c'a la fɛn association yɛrɛ hakilina dɔ ye an bɛ la bon an tɛ se k'a fɔ a Exactement a y'an dɛmɛ an ka objectif dɔ la voilà parce que aw m aw ŋaniya y'o ye voilà an ŋa exactement exactement ɔ voilà unhun c'est ça donc ɲinan ta in yɛrɛ a y'a daminɛ tuma jumɛn ɲinan ta in an y'a daminɛ mars kalo tile 2 unhun parce que an y'a ye ɲinan san kɛra san exceptionnel ye unhun perturbation caman kɛra grève caman kɛra o hukumu kɔnɔla la an y'a daminɛ joona fo ka na se juillet kalo tile mugan ni segin ma n'o kɛra a cours yɛrɛ kuncɛlen an ye kalo duuru ɲɔgɔnna de k'a la aw kɔnn'a ma an kɔnn'a ma a y'a daminɛ joona an y'a daminɛ joona o kɛra ɲinan n'o tɛ vacances kɔnɔla la an b'a organiser pour que

ka cours kɛ denmisɛnninw kunna ka cours kɛ denmisɛnninw kunna ka niveau yɛlɛ aw ka denmisɛnninw dɔrɔn de don wa Mamadou M'Bodj denmisɛnninw dɔrɔn de don ou bien a bɛ denmisɛnnin wɛrɛw concerner de cours in Mamadou M'Bodj denmisɛnninw dɔrɔn tɛ parce que cours in sanni an k'a daminɛ fɔlɔ an ye communiqué k'a la ka se ka bɛɛ ladɔnniya o communiqué an y'o kɛ radio Mali la pour que o ka kɛ diffusion ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a lamɛn a communiqué kɛ réseaux sociaux kan an déplacéra ka se lycéew ekɔlisow la ka communiqué k'a la k'a fɔ association a bɛna na dɛmɛbolo ta ka ɲɛsin aw ekɔlidenw ma pour que ka se ka aw niveau layɛlɛ pour que aw bɛ se ka examen sɔrɔliw bɛ se ka nɔgɔya aw ma a ye mɔgɔ caman sɔrɔ an ye mɔgɔ caman sɔrɔ ɲinan ta in jama tun ye mɔgɔ joli ɲinan ta jama tun ye mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mugan ni naani aw sera ka cours k'u bɛɛ kun an sera ka cours k'u bɛɛ lajɛlen kun don o don Don dɔ tɛ
pa n y'a jate minɛ don kɔnɔla la koɔrɔn bɛ yen mɛ an y'an ta sugante kɛrɛn kelen alamisa wulada fɛ sebiri sɔgɔmada fɛ ka wtari la ka taga mi la ani kariri sɔgɔmada fɛ ka wtari la ka taga midi la ayiwa ni cours ninnu bɛɛ lajɛlen eh, an b'a dɔn k'a fɔ a man nɔgɔn parce que i y'a fɔ cogoya min na eh, a b'a kɛ a b'a kɛ weekend de kɔnɔ mhm. kosɛbɛ fo ka taa se jeudi après midi ma mhm. maa min na ni école tɛ yen mhm. donc a b'aw profiter ka eh, cours kɛ denmisɛnninw kunna ka denmisɛnninw dɛmɛ ayiwa cours in yɛrɛ a tun bɛ cogo di de aw tun bɛ aw yɛrɛ tun b'a organiser cogo di Est-ce que cours ninnu bɛ kɛ tuma min na aw yɛrɛ bɛ kɛ yen wa? cours ninnu bɛ kɛ tuma min na an yɛrɛ tun bɛ an yɛrɛ bɛ kɛ yen an ye a ko organiser donc ni cours bɛ kɛ san o san an bɛ association membre dɔ désigner o bɛ kɛ cours in directeur de projet o bɛ kɛ directeur de projet o bɛ charger a ko élaboration na kosɛbɛ mais supervision fana superviseurs fana bɛ choisi donc o b'o n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps cours kɔnɔna la ekɔliden kɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu mana to ka temps sɔrɔ waati min olu fana bɛ taa tɛmɛ ka taa bɔ an ye nɔ donc ka taa foli bila an ma donc ka message d'encouragement di denmisɛnninw fana ma donc cours tun bɛ k'o cogoya la denmisɛnninw yɛrɛ ye ko in faamuya cogo di ani min ye parents d'élèves ye est ce que mɔgɔw kun a diyara hakilina in diyara u ye hakilina in diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ a diyara parents fana ye parce que cours nin a nɔgɔyara denmisɛnninw ma donc eh, frais d'inscription ka nɔgɔ u ma n'i y'a ni eh, cours privé min bɛ organiser donc enseignant fɛ n'i y'a ni o comparer ɲɔgɔn na i b'a ye nin ka nɔgɔ u ma kosɛbɛ donc a diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ donc pour que k'o sɛbɛntiya yɛrɛ cours bantɔ an ko denmisɛnnin ma k'u ka u ka hakilina kɛ cours in kan donc cours in u ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la u bɛ fɛ a ka yɛlɛma jumɛn ka don a la u bɛ fɛ ko baara ka taga cogoya min na donc an ye fɛn fɛn ka sɛbɛnni kalan an y'a ye u bɛɛ nisɔndiyara cours ko la ko vraiment ko cours tagabolo ka ɲi donc k'a ka d'u ye halisa cours in ka continuer maintenant ko hali ni a bɛ se ka tɛmɛ nin an bɛ k'a kɛ waati hakɛ min kɔnɔ hali n'a bɛ se ka daminɛ san daminɛ yɛrɛ au lieu que an k'a fɔ an bɛ fo san ban waati trois mois deux mois ma kɔnɔ k'a kɛ ko n'a bɛ se ka kɛ san daminɛ yɛrɛ la donc ko ka an k'o lajɛ k'o fara a kan donc o senfɛ an y'a ye k'a fɔ ko cours in ka diyara denmisɛnnin ye kosɛbɛ
e bolo nin bɛ se ka to parce que a bɛ fɔ ko min ye sisan denmisɛnninw ye niveau t'u la e bolo nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka u niveau yɛlɛya nin bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye k'u niveau yɛlɛ n'u ye cours de soutien ta ba la donc ka fanga d'a ma et puis a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ cours de soutien kɛ wagati b'a to u b'u sɛbɛ don classe kɔnɔ cours yɛrɛ ma kalan ma ekɔliso classe yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ pour que ka cours de soutien in nafa sɔrɔ n'u sera ka courage ni hakili sɔrɔ ka na cours de soutien in na donc o bɛ kɛ sababu ye u bɛ dɔ fara effort kan hali classe kɔnɔla fɛnɛ la don a bɛ se ka sababu a b'u ni fɔran fsi
ayiwa ɲin perez hakiliina aw ka kuma kɔnɔna na u b'a jira k ka fɔ aw tun bɛ min ye ba aw tun ye teri seli n'o la kosɛbɛ a kɛra ba ni fɔ la ɲ kɛra ba de fɔ la Don n'a nataw la an ka laɲini bɛ fɛ ka tɛmɛ bac niveau kan unhun puisque association in n'i y'a jateminɛ objectif belebele yɛrɛ ye ka Mali kalanko de taga ɲɛfɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka élargir ka tɛmɛ bac niveau kan fɛn min ye DEF ye o fɛn min ye CAP ye o fɛn min ye BT ye o même don n'a nataw la n'a sera ka yɛlɛ université yɛrɛ niveau la o bɛɛ ye

Mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu n'a ka d'u ye effectivement ka aw lasɔrɔ pour que ka se k' aw dɛmɛ ni baara in na i b'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na aw ŋaniya ye de a ka continuer mais bon ko a musaka ko b'a la ɲinan ta yɛrɛ a y'a musaka ko kɛ cogo di enseignant ninnu jɔn b'u sara
ɲinan ta musaka ko association de bɛ enseignant sara bɔn a susiyasiɔn yɛrɛ ka yɛrɛ soso ye n y'a jate minɛ a susasɔnon tɔndenw ani seman bɔji ɔkɔliden kɔrɔ an bɛ ci bila o ma u bɛ kotize minnu bɛ la minnu bɛ la minnu tɛ bi la o kotizcɔn bɛ yen nɔ kotizcɔn anli o ye mɔgɔ minnu tilara kalan na n' ye bɔjɛ n'u tilara kalan na olu ka kotizac anli o ye waa kelen ani kɛmɛ fila ye mais minnu ye baki sɔrɔ k'u bɛ université la toujours n'u bɛ kalan na olu ka cotisation annuelle o ye dɔrɔmɛ kɛmɛ wɔɔrɔ olu bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ dɔ sara kalo kɔnɔ mais i bɛ taga jateminɛ kuma dɔw la dɔw bɛ wari sara min yɛrɛ ka ca n'u ka cotisation ye parce que ka association bɛ ka baara min kɛ ko baara ɲuman don
olu bɛ parce que hakilina in ka d'u ye voilà parce que hakilina in ka d'u ye olu yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ voilà dɛmɛ wɛrɛ kɛ minnu t'o ye o fɛnɛ i bɛ taga jateminɛ quartier kɔnɔ ou bien dɔw fɛnɛ an lakodɔn olu fɛnɛ bɛ se ka an dɛmɛ cogo sugu wɛrɛ la wariko yɛrɛ sira fɛ mais o bɛɛ n'a ta mɛtiriw u fɛnɛ y'an faamuya u b'a dɔn ko an association ye a sosoya sanu sigi an tɛ wari ɲini ye o fana bɛ nɔgɔyakan ye i taga sɔrɔ o mɛto la bɔdi mɛto bɛ sɔrɔ a la mɛ mɛto wɛrɛ fana bɛ sɔrɔ a la minnu tɛ bɔdi mɛto ye wɛrɛ mɛtiriri n'an ni mɛto bɛ fɔ la pa que jamana in kɔnɔ bɛ bɛ yen na bɛɛ tɛ sɔn a tɛ si tɔn ye ma mɛ wɛrɛ ma mɛtiri caman bɛ yen nɔ u y'an ka hakilina faamuya u y'an tagabolo faamuya
donc aw yɛrɛ bolo nin ye fasoden ɲumanya baara dɔw ye fasoden ɲumanya baara don parce que fɛn don fɛn min an b'a kɛ de façon bénévole an fɛn fɛn bɛ a organisation kɔnɔ wari de tɛ yen nɔ k'a fɔ a aw bɛ sara nin na kalo kɔnɔ ou bien aw bɛ sara nin na semaine kɔnɔ ou bien aw bɛ sara nin na par heure mais an b'a kɛ parce que an bɛ fɛ ka jamana sankɔrɔta ni éducation ye
ayiwa baara min filɛ nin ye ni aw b'a la nin waati in na a ye activité minnu kɛ i b'a fɔ ka kalan boloda denmisɛnninw kunna n'an b'a fɔ ko cours de vacances Fo ka taa se ka denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ classe d'examenw la an bɛ se k'a fɔ aw ye nafa dɔ ye a la parce que a ma daminɛ ɲinan a ko k'a y'a daminɛ nin y'a troisième édition ye donc Adama Sidibe i bɛ se ka i da don nafa dɔw la est-ce que a ye résultat dɔw sɔrɔ an ye résultat dɔw sɔrɔ san fɔlɔ la donc nombre de nombre d'élèves min ye cours participer donc ani nombre d'admis an y'a ye k'a fɔ cours nafa dɔ yera a la hali n'a sɔrɔ an ka laɲini kun ye nombre min tɛmɛna a kun ka caya n'o ye kosɛbɛ nka an y'o laɲini dɔw sɔrɔ an y'o an y'o nafa y'a la san filanan yɛrɛ an ye nafa y'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que san filanan na ekɔliden minnu inscrit cours la mɔgɔ minnu passera o la manɔn ikɔlen cɛ ye manɔn sɔrɔ ma bi ni ma ase bi sɔrɔ la ko ne y'a nafa dɔ kosɛbɛ
ayiwa pz i bɛ ala bɛ se k'i da don nafa ko in na ya ata kɔn kɛra sɔrɔ a y'a dɔn n de pasaw cayayara wa aw yɛrɛ aw ka satifati min nin fɔ jumɛn na an ka satisfaction vraiment an bɛ Ala tanu ka Ala barika da parce que toujours cours yɛrɛ kɔnɔna la an dan tɛ ka dɔnniya dɔrɔn di ekɔlidenw ma an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen fana k'a kɔnɔna la k'u niveau tester u niveau tester o bɛ an bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ mɛtiriw bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ toujours lacune min bɛ ekɔlidenw kunna fɛn minnu fɛn minnu b'u jɛ mɛtiri minnu bɛ cours k'u kunna olu bɛ se k'o dɔn o la o b'an bilasira o fana kɔfɛ vraiment cours in a laɲiniw a bɛ ka bonya a bɛ ka bonya denmisɛnninw b'a fɔ an ye kuma o kuma cours in vraiment association ɲana olu ma olu tɛ se ka association sara sɔrɔ parce que olu bɛ ka cours minnu ta n'a kun fɔra ko association tɛ vraiment a kun ka gɛlɛn connaissance caman kun bɛ yen u kun t'o sɔrɔ mais association bɛ k'a seko n'a damayiraw kɛ k'u bɛ association fo mais toujours an b'a f'u ɲɛna nin tɛ foli ko ye an sigilen don aw ekɔlidenw de kama pour que ka se ka aw ka dɔnniya layɛlɛ faso baara don

donc ka denmisɛnninw ka kalanko suivi ka suivi kɛ ka ka contrôle u contrôler école ko sira fɛ en même temps u seko ye fɛn min ye fɛnɛ musaka sira fɛ k'o don denmisɛnninw ka kalanko da fɛ o bɔlen kɔfɛ a la an ka cours in don an ka cours in tɛ u bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cours ko la cogo min na pour que denmisɛnninw niveau ka renforcer u k'o kɛ parce que an y'a ye san damadɔ in na Mali école ko la perturbation bɛ to ka caya a la ni grève ye tuma dɔw la donc ni denmisɛnninw bɛ cours la cours in bɛ kɛ sababu ye donc o bɛ perturbation in la o o ye perturbation in kɔn o trou in combler dɔɔnin donc an b'o ɲɛfɔ parents d'élèves ye maintenant k'a fɔ école denw fana ye école den minnu mana chance sɔrɔ donc ka don cours ninnu na u ka cours ninnu ta sɛbɛ la u k'a ta ba la donc walasa u k'a nafa sɔrɔ walasa u k'a nafa sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa ɛɛ Koyita ko bɛ cogo di welewelekan jumɛn b'i bolo. donc euh, pour les parents d'élèves ani euh, denmisɛnninw yɛrɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn ten o cogoya la kosɛbɛ parce que baara o baara yɛrɛ i b'a sɔrɔ difficulté dɔw yɛrɛ a bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ donc min ye welekanw ye ekɔlidenw ani ekɔliden somɔgɔw an bɛ welewelekan minnu bila ekɔlidenw ma o ye toujours u ka courage de ta résultat ɲɛnama tɛ sɔrɔ fɛn fosi la ni courage tɛ n'u ye opportunité opportunité ye k'a fɔ k'o de bɛ na k'u dɛmɛ u ka sankɔrɔta la u ka fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ la k'o opportunité saisir u kana négligence don a la k'a fɔ ko an tɛ kalan wagati la o an bɛ kalan wagati la o u ka opportunité bɛɛ saisir pour que u ka niveau ka se ka yɛlɛ o fɛnɛ kɔfɛ mun ye parents d'élèves ye parents d'élèves baara belebele b'u bolo parce que n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ la parents d'élèves fan caman u bɛ ɲina den ka kalanko yɔrɔ kɔ alors que parents de bɛ se ka den bilasira pour que ka den organiser wala den bɛ se k'a dɔn nin erreur nin tɛ erreur o ka ca ala fɛ den u bɛ sankɔrɔta sɔrɔ u ka kalan kɔnɔna na ani denw parents fana u ka se ka denmisɛnninw to ka na parce que dɔw tɛ sɔn effectivement parents dɔw bɛ douter u denw yɛrɛ la hali an ka édition tɛmɛnenw la ani an ka ɲinan édition na an ye o gɛlɛya nin rencontrer mɛ kɔmi an ka association a organisé len don de telle sorte que ni mɔgɔ bɛ inscrit an b'a ka numéro de contact ta dɔw dɔw b'u ka parent ka numéro di dɔw b'u yɛrɛ ta di n y'a ye n'u ma na cours la an bɛ téléphone ta an b'u wele aaa mun y'a to i ma na cours la bi an bɛ bɛn dɔw parent an b'a i den a tɛ cours kɛyɔrɔ la bi mun de kama dɔn dɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ u b'a kala ma mɛ dɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ aw u taa kala ma ko mɛ bɛna aw ka perekkosɔn ta an b'o wolo bila baararaw ma tu kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ aw yɛrɛ la sɔrɔ bɔn ne mɔgɔ bɛ fɛ k' sɔrɔ an ka sosoya an sigilen don sɛbɛnni kɔrɔ n'o bɛ kɔmi kati fɛ

su fara tile kan mɛsibo ko mɛsibuka kota min ye a sɔsiyasi dezsen selen fajli se madu bɔ ee o ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ taa se adama sibi ma sigite ale fɔramasi a sɔsiyasi in kɔnɔna na an bɛ aw fo an bɛ tɔnden an b' mamudu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka jɛ waati in na an bɛ an ka min ye TM2 téléspectateurw ye u bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ u fo k'u wale ɲuman dɔn n b'a jira aw la k'a fɔ nin tun ye ani min ye lycée Mamadou M'Bodj ekɔliden kɔrɔw ye u farala ɲɔgɔn kan u bɛ baara min na hakilina in ka ɲi kosɛbɛ sabu ka d'a kan a b'a to Eh, denmisɛnninw min ye u ka kalankow ye a bɛ se ka sinsin cogoya min na sigida kɔnɔna na eh, an bɛ u yɛrɛ fo la an b'u fo ka o cɛsiri la an bɛ aw yɛrɛ fo aw ka filɛli la ni ala sɔnna k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ n bɛ équipe de production fo min ye mali kɔnɔ mali kɔ kan téléspectateur fɛn fɛn bɛ ka TM2 lajɛ nin wagati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ wɛrɛ kan ani fasoden ɲuman wɛrɛw walasa k'u ka misaliya kɛ u ka baara kɛ misaliya ye mɔgɔ wɛrɛw ma minnu sigilen don hali bi k'u tɛgɛ da u sen kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka eh, dɛmɛ don jamana ma faso ma i ka cogoya la eh, i ka i se la donc o de y'an ka laɲini an b'a fɔ k'an bɛn waati wɛrɛ